Dia dhaoibh agus fáilte chuig fógairt bhuaiteoirí na nGradam Foilsitheoireachta 2021 agus seoladh liosta scríbhneoirí do Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge 2022. Thar ceann an Oireachtais, Foras na Gaeilge agus Comhar, cuirim céad míle fáilte romhaibh chuig an ócáid seo inniu ar líne. Tá an-díomá orainn nach féidir linn a bheith i dteannta a chéile arís i mbliana ach fós féin tá údar ceiliúrtha ann. Ceiliúradh ar ár saibhreas teanga, ar scríbhneoireacht na Gaeilge agus ar scoth na bhfoilsitheoireachta Gaeilge. Cuirim fáilte anois roimh Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn le cúpla focal a rá.
A chairde, Tá fearadh na fáilte romhaibh chuig fógairt bhuaiteoirí na nGradam Foilsitheoireachta agus Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge 2021. Ag an ócáid bhliantúil seo déanaimid ceiliúradh achan bhliain ar shaíocht na Gaeilge, ceiliúradh ar bhliain eile de shaothar ó lucht na leabhar, na foilsitheoirí, na scríbhneoirí, na maisitheoirí agus, ar ndóighe, le blianta beaga anuas, na haistritheoirí liteartha. Tá súil againn uilig, ar ndóighe, gur seo an bhliain dheireanach nuair a bheas seo le déanamh againn go fíorúil. Agus is teist í do chruthaitheacht ár gcuid scríbhneoirí, na maisitheoirí agus na foilsitheoirí, go n-éiríonn leo bliain i ndiaidh bliana réimse álainn de leabharthaí a chur faoinár mbráid. Mar a dhéanann Foras na Gaeilge Achan bhliain tá lúcháir orainn duaischiste de €17,000 aríst a fhógairt agus a chur ar fáil do na gradaim, rud tá súil agam a léiríonn an bhéim agus an tábhacht a leagann Foras na Gaeilge ar an ngné seo dár gcuid oibre. I mbliana fosta táimid ag fógairt ag an ócáid seo sraith eile de phortráidí le cur le portráidí na scríbhneoirí Gaeilge. Déanann Foras na Gaeilge seo i gcomhar le Comhar. agus táimid an-bhuíoch don eagarthóir, an Dr Liam Mac Amhlaigh agus do Bhord Stiúrtha Comhar as a gcuid oibre ar an tionscadal seo agus molaim go hard daoibh, mura bhfuil sé déanta agaibh cheana féin, cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin portráidí.ie le toradh a gcuid oibre a fheiceáil ansin. Tá leabharthaí den scoith ar na gearrliostaí i mbliana do Ghradam Reics Carló, Gradam Uí Shúilleabháin agus Gradam de Bhaldraithe, rud atá ag spreagadh léitheoirí cheana féin. Guím dea-ghuí ar na foilsitheoirí, na húdair agus na maisitheoirí agus ar ndóighe na haistritheoirí agus is mian liom Mo bhuíochas thar ceann Fhoras na Gaeilge a ghabháil le hOireachtas na Gaeilge as an ócáid seo a stiúradh agus a reáchtáil, go háirithe le Louise Ní Dháibhéid, Bainisteoir Imeachtaí agus Foilseacháin Oireachtas na Gaeilge, agus ba mhaith liom mo bhuíochas fosta a chur in iúl do Mháirín Nic Dhonnchadha, Stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge. Seo an chéad bhliain aici i mbun na ndualgaisí seo agus guím gach rath uirthise agus ar fhoireann an Oireachtais ins an mhí atá amach romhainn.
Is aitheantas ar scoth an chaighdeán cruthaíochta in earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge iad na gradaim bhliantúla seo. Tosóidh mé mar sin leis an gcéad ghradam, Gradam Reics Carló, Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg, i gcuimhne ar Chathal Ó Sándair. Agus i mbliana ar an ghearrliosta bhí. Cluasa Capaill ar an Rí le Bridget Bhreathnach agus maisithe ag Shona Shirley Macdonald, foilsithe ag Futa Fata. Seanscéal é seo faoin misneach a theastaíonn uaireanta leis an bhfírinne a insint, is cuma céard a cheapann daoine eile. Nuair a bheirtear páiste do bhanríon na tíre tá sí féin agus an rí an-bhuartha mar gheall go bhfuil cluasa capaill ar an bpáiste. An nglacfaidh muintir na tíre lena mac, Labhraí? An mbeidh sé in ann an rún aisteach seo a choinneáil ar feadh a shaoil, fiú nuair a bheidh sé féin ina rí ar an tír? Go Ceann Scríbe, le Ailbhe Nic Giolla Bhríghde agus maisithe ag Lauren O'Neill. Foilsithe ag Futa Fata. Scéal beirt chara, Mikey agus Joe, nach bhfuil ag réiteach rómhaith lena chéile, é seo. Tá siad ag tógáil robot le chéile do chomórtas mór náisiúnta na scoileanna. Tá Mikey faoi bhrú. Agus sa mbaile, níl a mham agus a dhaid ag réiteach lena chéile ach oiread. An féidir le Mikey deireadh a chur leis an trioblóid seo go léir agus an saol a chur ina cheart arís? An éireoidh leo ceann scríbe a bhaint amach? Rita agus an Lampa Draíochta, le Máire Zepf, agus maisithe ag Andrew Whitson, foilsithe ag An tSnáthaid Mhór.

Is cnuasach go 13 amhrán nua scríofa go pháistí é Ceol na Síóg. Tá na síóga ag tabhairt cuireadh dúinn cuairt a thabhairt ar an domhan draíochta atá thart timpeall orainn ar fad, domhan an nádúir. Más i measc na mbláthanna atá tú nó ar bharr na gcrann faoi scáth na lánghealaí nó faoin tonn, tá comhluadar ceoil sí ag fanacht leat agus ag súil le véarsaí draíochta a roinnt leat. Eachtra ar Oileán na Rún le Brian Ó Broin agus maisithe ag Robert Torrans. Foilsithe ag Leabhar Breac. Úrscéal do dhéagóirí óga is ea Eachtra ar Oileán na Rún. Seo an chéad leabhar i sraith atá á scríobh ag Brian Ó Broin. Seoltar beirt dhéagóirí as Nua Eabhrac go hÉirinn chun samhradh ciúin a chaitheamh i dteannta a n-uncail agus a n-aintín, beirt sheandálaithe atá ag obair ar thochaltáin i Loch Deirgeirt. Samhradh ciúin in Éirinn? Beag seans. Tá ceann de sheoda móra na tíre goidte as an Ard-Mhúsaem agus tá cailís ríluachmhar imithe ó láthair sheandálaíochta ar oileán i Loch Deirgeirt, Oileán na Rún. Tá ceangal mistéireach idir an dá eachtra gadaíochta sin agus seanteach mistéireach i mBaile Átha Cliath, agus is iad Macdara agus Áine amháin a thuigeann an ceangal sin.
Agus 'sé buaiteoir Ghradam Réics Carló 2021 ná, Cluasa Capaill ar an Rí le Bridget Bhreathnach, maisithe ag Shona Shirley Macdonald agus foilsithe ag Futa Fata. Dia dhaoibh! Tá an-áthas orm glacadh le Gradam Réics Carló don leabhar Cluasa Capaill ar an Rí. Ba mhaith liom an gradam a thréaslú le Shona Shirley Macdonald, maisitheoir an leabhair. Seo an dara huair go bhfuil Gradam Réics Carló bronnta ar shaothar a mhaisigh Shona Shirley. Bronnadh an gradam cheana ar An Féileacán agus an Rí, a mhaisigh Shona Shirley Macdonald agus a scríobh Máire Zepf. Ba mhaith liom an gradam a thréaslú freisin leis an teach foilsitheoireachta Futa Fata, leis an stiúrthóir, Tadhg Mac Dhonnagáin, an riarthóir, Breda Ní Chonghaile, agus an t-oifigeach poiblíochta, Gemma Breathnach. Mo bhuíochas freisin le Karen Carty in Anú Design a rinne an dearadh ar an leabhar. Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl don Chomhairle Ealaíon agus do Fhoras na Gaeilge, Marach an maoiniú a chuireann siad ar fáil ní bheadh sé ar ár gcumas an obair seo a dhéanamh. Mo bhuíochas freisin le Oireachtas na Gaeilge a chuireann na gradaim seo ar bun gach bliain chun aitheantas a thabhairt don obair atá ar siúl in earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge. Tá scoth na leabhar le fáil ar ghearrliostaí na bliana seo.

An rás chuig an Mol Thuaidh le Catherine Johnson agus aistrithe ag Fearghas Mac Lochlainn, foilsithe ag Futa Fata. Is beag a shamhlaigh Matthew Henson agus é ar a theitheadh ó theach a leasmháthar ag aois 11 bhliain go mbeadh saol eile aige a bheadh lán le heachtraíocht agus le taiscéalaíocht. Is cinnte nár shamhlaigh sé go mbeadh sé ar an gcéad duine riamh le taisteal chomh fada leis an Mol Thuaidh. In ainneoin sin ar fad, ba bheag meas a léiríodh air agus é sa mbaile i Meiriceá. Cén fáth sin? Mar gheall ar dhath a chraicinn. Dialann dlúthchara le Jeff Kinney agus aistrithe ag Máirín Nic Con Iomaire. Foilsithe ag Futa Fata. Is é seo an chéad teideal sa tsraith leabhar seo a d'eascair as sraith chlúiteach Jeff Kinney, Diary of a Wimpy Kid. Tá sé á fhoilsiú i nGaeilge ag Futa Fata faoin teideal Dialann Dúradáin. Seo chugainn anois, Dialann Rowley Jefferson, faoi fhéin agus a dhlúthchara Greg Heffley. Sa bpríomhshraith, is fo-charachtar é Rowley, agus sa leabhar seo, tá sé ag iarraidh bogadh go lár stáitse. Liam Ó Flaithearta, Rogha Scéalta. Aistrithe ag Micheál Ó Conghaile. Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Cnuasach de 33 gearrscéal leis an scríbhneoir iomráiteach Liam Ó Flaithearta atá sa leabhar seo. Rinne Micheál Ó Conghaile a rogha féin de scoth na ngearrscéalta a aistriú go paiteanta go Gaeilge. Tá an-fhairsinge téamaí cíortha sna gearrscéalta sin, ina measc, cruas agus ainnise shaol na n-oileánach in Éirinn, Ról na mban sa tsochaí sin. Dearcadh suaithinseach Uí Fhlaithearta ar an gcléir agus ar an Eaglais Chaitliceach agus freisin an spéis thar na bearta a bhí aige sa dúlra agus sa nádúr. Dialann Scubaidín le Jeanne Willis agus aistrithe ag Caitlín Ní Chualáin. Foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Is leagan Gaeilge dhon leabhar Diary of the Naughtiest Girl le Jeanne Willis atá sa leabhar seo. D'eascair an bunsmaoineamh as sraith leabhar, The Naughtiest Girl le Enid Blyton. Tá Dialann Scubaidín aistrithe go Gaeilge nádúrtha an lae inniu ag Caitlín Ní Chualáin. Is leabhar greannmhar, spraíúil é seo bunaithe ar dhialann Eilís Allen agus na heachtraí éagsúla a tharlaíonn di agus í ag freastal ar scoil chónaithe. Taisce Raga Rua le Hergé agus aistrithe go Gaeilge ag Gabriel Rosenstock, foilsithe ag Dalen Éireann. Tá Taisce ina luí le fada faoi Mhuir Chairib, Taisce Raga Rua an foghlaí mara. Téann Tintin agus a chairde á lorg. Tagann siad ar oileán tréigthe agus ar long bháite, agus aimsíonn siad cisteog a thugann leid nó dhó dhóibh. An éireoidh leis na leaideanna na leideanna a thuiscint? Tá fáil ar Tintin i mbreis is 100 teanga agus ba sa mbliain 2013 a foilsíodh i nGaeilge an chéad uair é. Tinte na Farraige Duibhe le Tim Armstrong agus aistrithe ag Eoin P. Ó Murchú, foilsithe ag Leabhar Breac.

Agus gan fhios dó féin tá rún á cheilt ag Ríosa a tharraingeoidh fórsaí uile an oilc sa mullach orthu.
Agus sé buaiteoir Ghradam de Bhaldraithe 2021 ná, Taisce Raga Rua, aistrithe ag Gabriel Rosenstock agus foilsithe ag Dalen Éireann.

Agus ar aghaidh linn go dtí an gradam deiridh, Gradam Uí Shúilleabháin, Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta, i gcuimhne ar Dhonncha Ó Súilleabháin. Agus ar an ngearrliosta i mbliana bhí.
Tairseach le Dairena Ní Chinnéide, foilsithe ag Éabhlóid. Cnuasach filíochta machnamhach a chuireann an léitheoir ag smaoineamh ar nithe a rangaítear go hiondúil mar théamaí teibí atá sa leabhar seo. Déanann Dairena an téama a scagadh i slite a bhaineann leis an saol laethúil agus an spás inár saol a thugaimid chun chruthaitheacht agus chun éalú ón rud atá coitianta. Tá an file dílis dá canúint féin, canúint Chorca Dhuibhne, san 85 dán nua-scríofa atá sa gcnuasach seo. Rúin Oscailte le hÁine Ní Ghlinn, foilsithe ag Coiscéim. Cnuasach filíochta atá sa leabhar seo ina bhfuil réimse leathan téamaí. Ina measc tá téamaí a bhaineann le mná, le cúrsaí báis, cúrsaí foréigin, le cearta na mban, leis an bpaindéim agus le go leor eile. Aisteoirí Ghaoth Dobhair 1931 go 1981 le Noel Ó Gallachóir. Féinfhoilsithe ag Aisteoirí Ghaoth Dobhair. Tá cuntas sa leabhar seo ar Chumann Drámaíochta Aisteoirí Ghaoth Dobhair ó 1931 go 1981, ar na drámaí a léirigh siad, na dúshláin a sháraigh siad, na duaiseanna a bhuaigh siad agus na héachtaí eile a rinne siad i gcaitheamh na mblianta sin. Tá léargas ar fáil ar stair Ghaoth Dobhair sa bhfichiú haois agus ar na pearsana ba mhó a bhí páirteach in Aisteoirí Ghaoth Dobhair ó bunaíodh an cumann. Madame Lazare le Tadhg Mac Dhonnagáin, foilsithe ag Barzaz. Ó bhí sí ina páiste óg bhí Levana bródúil as a dúchas Giúdach agus as na mná láidre a chuaigh roimpi. Duine acu sin í Hana Lazare, seanmháthair Levana, a theith óna tír dhúchais i dtuaisceart na hEorpa agus í ina cailín óg. Is í an t-aon duine amháin dá muintir a tháinig slán ó shlad an Shoah, ach nuair a thagann mearbhall intinne ar Hana i ndeireadh a saoil, sceitheann blúirí eolais óna béal a fhágann Levana trína chéile. Seoltar an bhean óg ar aistear a thugann uirthi gach rud a dúirt a seanmháthair riamh léi a cheistiú. De réir mar a ghluaiseann an scéal seo ó Phárás go dtí an Bhruiséil go hiarthar na hÉireann, druideann Levana le fíorscéal a seanmháthar, agus leis an tubaiste ba chúis leis an saol rúnda atá caite ag Madame Lazare. Órchiste Nollag, le Máirín Uí Shé, féinfhoilsithe ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne. Scéal na Nollag ó thús atá sa leabhar seo, bunchloch na n-iontaisí, an oidhreacht iontach agus an traidisiún, idir dhúchas agus iasacht, a chleacht ár muintir ó theacht na Críostaíochta. Sa leabhar tá scéalta, carúil, dánta, nósanna, cín lae, cuimhní cinn, ealaíon agus seanfhocail a bhaineann leis an Nollaig. Léachtaí Uí Chadhain. Curtha in eagar ag Liam Mac Amhlaigh agus Caoimhín Mac Giolla Léith. Foilsithe ag CLÓ Léann na Gaeilge. Mórchnuasach aistí ó shraith léachtaí bliantúil UCD, Léachtaí Uí Chadhain, atá sa leabhar seo. Cailleadh Máirtín Ó Cadhain, mórscríbhneoir an nua-phróis sa nGaeilge, leathchéad bliain ó shin anuraidh. Deich mbliana i ndiaidh a bháis, sa mbliain 1980, cuireadh tús le sraith léachtaí bliantúla in ómós dó sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sraith atá faoi lán seoil i gcónaí. Sa mhórchnuasach seo de na léachtaí ar fad a tugadh ó shin, aimseofar an flosc agus an faobhar, an cur agus an cúiteamh, an saibhreas agus an ghaois agus, go háirithe, an ilchineálacht cheannann chéanna ba dhual do scríbhinní Uí Chadhain féin riamh. Seo é an chéad leabhar sa tsraith aistí léannta de chuid Chló. Mé Suibhne, le Feargal Ó Béarra, foilsithe ag Leabhar Breac. Athinsint ar 'Buile Shuibhne' atá sa leabhar seo, téacs a cumadh go gairid tar éis na bliana míle dhá chéad, ina gcloistear guth sainiúil suaithinseach na hindibhide, ábhar suntais sa méid agus go raibh sé roinnt céadta bliain chun cinn ar an Renaissance, tráth a raibh a leithéid le sonrú sa gcuid eile de litríocht na hEorpa. Sa leabhar seo, tá athchóiriú déanta ag Feargal Ó Béarra ar cheann de mhórscéalta na hÉireann agus na hEorpa. Scéal faoin ngalar intinne, faoi mhaslú na hEaglaise, faoi chás íogair an duine. Scéal ina bhfuil na seacht dtéamaí uilíocha, an grá, an ghruaim, an duairceas, an suairceas, an t-aiféala, an maithiúnas agus an slánú.
Agus 'sé buaiteoir Ghradam Uí Shúilleabháin 2021 ná, Aisteoirí Ghaoth Dobhair 1931 go dtí 1981, scríofa agus féinfhoilsithe ag Noel Ó Gallchóir.
Tá lúcháir mhór orm glacadh le Gradam Uí Shúilleabháin 2021 ar son an tsaothair seo agus tá mé iontach buíoch do Oireachtas na Gaeilge as an onóir seo a bhronnadh orm. Nuair a bhí mise i mo ghasúr óg sna seascáidí, bhí Aisteoirí agus Amharclann Ghaoth Dobhair, a tógadh i 1961, mar chuid iontach thábhachtach dár saol. Théadh muid chuig na drámaí agus na geamaireachtaí oíche i ndiaidh oíche agus chuaigh siad i bhfeidhm go mór orainn. Tá clú áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta bainte amach ag Aisteoirí Ghaoth Dobhair, a bhunaigh Eoghan Mac Giolla Bhríde i 1931 agus a stiúraigh a dheirfiúr Áine ó 1939 go dtí 1981. Bhí tionchar ollmhór ag an traidisiún drámaíochta sin ar chúpla glúin de phobal iarthuaisceart Thír Chonaill. Tá súil agam gur éirigh liom an t-aitheantas atá tuillte ag Eoghan agus ag Áine a thabhairt daofa i leathanaigh an leabhair seo. Gné thábhachtach, sílim, den tsaothar seo na grianghrafanna atá inti agus tá mé go mór faoi chomaoin ag achan duine a chuir grianghrafanna ar fáil domh, go háirithe d'Aoife agus do Chlann Uí Fhearraigh. Tá mé iontach buíoch do na dreamanna a thug urraíocht domh don leabhar seo, Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair, TG4, Comhairle Contae Dhún na nGall, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, COGG, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Ealaín agus Údarás na Gaeltachta agus Gael Linn. Tá mé buíoch go háirithe do mo mhac Aodh a rinne eagarthóireacht agus profáil ar an leabhar agus a chuir snas agus slacht ar an taighde a bhí déanta agam. do Chaomhán Ó Scolaí as a shár-obair dhearthóireachta ar an leabhar agus don chúram a ghlac sé leis an obair uilig, do Threasa de Búrca a rinne an leabhar a chlóscríobh, do mo mhac Séan as a chuidiú agus a threoir i gcúrsaí ríomhaireachta, agus do mo bhean chéile Olive as a tacaíocht i dtólamh.

díbh agus fáilte chuig an dara chuid don ócáid mhaorga seo, an seoladh bliantúil a dhéantar ar Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Á reáchtáil ag Comhar i gcomhpháirt le Foras na Gaeilge agus is mór againn a bheith i bpáirt le Oireachtas na Gaeilge ar an lá áirithe seo. Tionscadal ilchéimneach ilbhliantúil is ea Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Sa chéad chéim den tionscnamh cuireadh leabhair agus láithreáin ar fáil bunaithe ar an gcartlann reatha phortráidí digiteacha. Sa dara chéim seo den tionscadal cuirtear portráidí dá bhfuil ann de scríbhneoirí eile na Gaeilge sna seánraí éagsúla leis an gcartlann go bliantúil chun an chartlann a iomláinniú thar am. Tá sé i gceist ocht sraith de phortráidí nua nó ochtar scríbhneoirí sa bhreis a chur leis an mbunachar in aghaidh na bliana. Agus sin a bhfuil de chúram againn inniu, na portráidí ón mbliain seo 2021 a sheoladh. Go mbeadh radharc agaibhse agus go mbeadh radharc ag na scríbhneoirí féin. ar ar na portráidí áille agus chomh maith leis sin buíon 20 22 a fhógairt agus tá muid iontach lúcháireach a bheith ag obair arís i bpáirt le hochtar scríbhneoirí eile i saol na Gaeilge ionas go mbeidh an chartlann níos iomláine thar am. Tá ceathrar ar an bpainéal reatha, grianghrafadóirí, agus bímid ag cuimhneamh i gcónaí ar an oidhreacht a bhronn Máire Uí Mhaicín, an bhean a chuir tús leis an togra seo agus a réitigh tuairim is 100, an chéad 100 más maith leat, den bhunachar thar am. Ina dhiaidh sin, cloisfimid Diarmuid de Faoite, duine dos na scríbhneoirí, duine den ochtar ar glacadh portráid de i mbliana agus beidh sé ag caint thar cheann na scríbhneoirí agus cloisfidh sibh dhá chomhad fuaime ón suíomh, Máire Dinny Wren, an file, agus í i mbun dáin agus píosa próis leis an scríbhneoir Antain Mac Lochlainn. So rogha an-deas le chur in bhur láthair inniu. ar bhealach ilmheáin agus táimid ag tnúth go mbainfidh sibh an-taitneamh as an gcuid seo den ócáid.
A chairde, fáilte go dtí mo theach agus fáilte go dtí an písín cainte seo faoi portráidí agus pictiúirí a ghlacadh, grianghrafadóireacht agus mar sin de. Agus ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Diarmuid de Faoite agus Pádraig Ó Riain Diarmuid thuas i nGaillimh agus Pádraig Ó Riain thíos i gCorcaigh. Is iadsan a rinne mé an bhliain seo agus iarradh ormsa cad iad na príomhthréithe maidir le glacadh portráidí, ag glacadh pictiúr de dhuine aonarach. i gcomhthéacs an togra atá ar siúl againn agus bhuel ar an gcéad dul síos tá sé éagsúil, níl tú i scliúchas sa Dáil le polaiteoir taobh amuigh den Dáil so tá am, níl am agat le pictiúr a ghlacadh sa chás sin. Má tá tú ar taobhlíne cúrsaí spóirt tá tú ag rith leis an leis an foireann, leis an imreoir agus níl mórán ama agat ansin. Ach i gcás portráidí, tá am agat a bheith staidéarach agus tá cúpla rud, príomhthréithe mar a deirtear, ag baint leis sin. An chéad rud, is dócha, tosaíonn gach focal seo le C, caidreamh. ii, Nuair a bhuaileanns tú leis an duine nó nuair a dhéananns tú teagmháil le duine, ii, cruthaíonn tú, tá tú ag cruthú caidrimh ionas go mbeadh muinín ag an duine seo asat agus muna bhfuil muinín, tá sin fíorthábhachtach, muna bhfuil muinín agat tagann sé sin tríd an bpictiúr. So má tá cuma an duine atá ar a shuaimhneas. ar a suaimhneas agus éascacht ag baint leis an ngrianghrafadóireacht. Tagann sé sin tríd na pictiúir a ghlacann tú. Caithfidh mé a rá, agus caithfidh mo bhuíochas arís a ghabháil le Diarmuid de Faoite agus Pádraic Ó Riain, is sár-ábhar portráidí iad agus chaith mé mo chéad tréimhse le Diarmuid i Halla na Cathrach i nGaillimh, mar is aisteoir, ar ndóigh, é Diarmuid agus scríbhneoir scripte agus go leor rudaí eile, ach shamhlófá agus cheap muid cinnte gurbh é Halla na Cathrach an seastán agus an amharclann an áit is fearr, ar ndóigh. Ach an dúshlán leis sin ná, an dúshlán agus an tréith ba shuntasaí ná an dorchadas, só chuir muid muid le chéile ar an seastán i Halla na Cathrach i nGaillimh. timpeall mí Meitheamh seo caite, mí, b'fhéidir mí Bealtaine. I know bhí dianrialacha i bhfeidhm so fuair muid cead speisialta, choinnigh muid slán agus i bhfad óna chéile agus ní raibh ach beirt againn ar an seastán so anyway thosaigh muid ag glacadh pictiúir, réitigh muid láithreacha agus b'aoibhinn liom na pictiúir a tháinig tríd, I know mar is sár-ábhar grianghrafadóra é Diarmuid agus tháinig pictiúir trasna chugam a thaitnigh liom agus a thaitnigh leis so bhí muid an-sásta leis an seal sin. I ndiaidh sin chuaigh muid amach go dtí an Choirib mar ba bhreá liom ceann taobh amuigh bhí mé, bhí saghas coinníollacha ann go gcaithfidh mé ábhar, roinnt pictiúr a chur ar fáil do Chomhar le haghaidh an togra seo so shocraigh muid ón taobh amuigh go rachadh muid go dtí Cois Coiribe. Agus dár ndóigh ansin agus bhí buanna eile ag baint leis sin, bhí solas, bhí oscailteacht agus an aimsir taobh amuigh agus bhí, fuair muid ceann, cúpla ceann le fothrach caisleáin so bhí sin go deas. Now, beidh le feiceáil cé na cinn a roghnaigh, a roghnaigh le haghaidh Portráidí sa deireadh thiar thall ach bhí muid beirt sásta. I gcás Pháraic, bhí sé ina theach féin ar imeall chathair Chorcaí agus faraor bhí sé ag báisteach ach is maith é an dúshlán arís. Tá teach maorga álainn ag Páraic Ó Riain agus thug sé deis dom agus arís eile, see focal eile, bhí sé comhairleach agus cuiditheach liom. So, chuaigh muid timpeall an tí. Eh, rinne mé staidéar i dtosach so sin an difear. Tá am agat, tá am agat obair bhaile a dhéanamh, piocadh amach rudaí. Eh, féachaint ar an solas. Chomh fada is féidir leat, ná bí mínádúrtha i roghnú trealamh soilsí. Más féidir leat an nádúr, dul leis an nádúr, dul leis an ngrian atá ag scalladh trí na bhfuinneogaí Agus sin a rinne muid, sin a shocraigh muid ar a dhéanamh, sin a shocraigh mé féin a dhéanamh ach bhí Páraic an-an-sásta agus an-chabhrach sa leithéid sin. So idir sin agus uile, an caidreamh, an ceamara, ar ndóigh, ceamara maith caighdeánach agus an chomhairle agus an cuidiú tagann tú go dtí an buaicphointe ó thaobh grianghraf, éiríonn leat an pictiúr is fearr, dar leat, nó an pictiúr is aoibhinn leat a fháil déanta. Shocraigh muid ar chúig cinn mar rogha idir áiteachaí éagsúla chuaigh muid amach uair amháin nuair a stop sé ag báisteach, ghlac mé pictiúr taobh istigh.

Cé mise le bheith ina measc siúd, i measc scríbhneoirí i bhfad Éireann níos fearr ná mise? Cé mise le scríbhneoir a thabhairt orm féin nuair a shamhlaím an teideal sin le Seán Ó Ríordáin, le Mairéad Ní Ghráda, le Liam Ó Muirthile, beannacht Dé leis, agus le Páraic Ó Conaire, laochra pinn atá imithe romhainn? Cé mise le scríbhneoir a thabhairt orm fhéin nuair nach dtiocfaidh mé go brách i bhfoisceacht scread asail go Áine Ní Ghlinn, Nuala Ní Dhomhnaill ná Séamus Barra Ó Súilleabháin mar shampla. Cé mise le scríbhneoir a thabhairt orm fhéin nuair nach dtuigim na bunrialacha gramadaí fiú? Ach tháinig glór níos séimhe chugam tamall ina dhiaidh sin a dúirt, Bhuel, ní tusa atá ag bronnadh an teidil sin ort féin ach daoine eile, daoine a bhfuil neart léite acu agus feicthe acu agus má cheapann siad siúd go bhfuil fiúntas eicínt i do shaothar, nár chóir dhuit glacadh leis an moladh seachas leis an gcáineadh inmheánach sin? Is fiú mé seachas ní fiú mé. Ar ndóigh, tá cleachtadh agamsa ar dhaoine a bheith ag glacadh mo phictiúir, cuid de cheird na haisteoireachta é sin, agus tá seanchleachtadh ag mo Sheán Ó Mainnín a bheith ag glacadh mo phictiúir. Ach ba phribhléid nach beag dhom é lá iomlán a chaitheamh i dteannta Sheáin. Fear atiúil agus fear na bhfocal, más fear focal mé. Dhá cheardaí, ag foghlaim damhsa nua, ag ar a teacht ar thuiscintí nua ar a chéile, díreach mar a tharlaíonn maidir leis an damhsa sin ar an leathanach idir samhlaíocht an scríbhneora agus lucht a léite. Ach, ansin, céard faoin scríbhneoir atá róchúthaileach le aghaidh fidil a chur air héin don cheamara? Nó an té a scríobhanns faoi ainm cleite? Ar mhaith leo an púicín a bheith bainte? Nach bhfuil baol ann go bhféadfadh súil dhomhain an lionsa d'anam a shlogadh agus tú a fhágáil i do bhalbháin, gan ar do chumas dhá fhocal a chur le chéile? Ná bac le scéal. Ach nach in é an ní fiú mé arís? Is le meas a seoladh grianghrafadóirí inár dtreo, toisc meas i bhfad siar a bheith ag an bpobal ar lucht pinn. Féach na tithe tábhairne agus bialanna ar fud na tíre ina bhfuil Joyce, Wilde, O'Casey, Behan agus Gogarty le feiceáil, mar shampla. Creidim go bhfuil meas ar an scríbhneoir cruthaitheach fós in Éirinn agus creidim go dtaitníonn sé linn mar phobal a bheith ábalta aghaidh a chur leis na cruthaitheoirí seo. Bíonn muid fiosrach ach measúil. Níor mhaith linn bheith ag cur isteach rómhór ar an scríbhneoir, ar eagla go gcaillfeadh sé a mojo, b'fhéidir. tugtar spás dhon ealaíontóir in Éirinn lena chuid machnaimh a dhéanamh is lena chuid amhrán agus tuiscintí a bhreacadh, ach ba mhaith linn fios a bheith againn gur, go mb'fhéidir gur chas muid léi ar a laghad ar bith, aghaidh a chur léi, agus muid ag déanamh iontais go minic faoi cén chaoi gur tháinig an saibhreas agus an cumas scéalaíochta sin go léir amach as duine, duine a fhéachann an-chosúil liomsa agus leatsa. gnáthdhuine. Buaileann dóchas muid go mb'fhéidir gur féidir linn féin rud as an ngnáth a chruthú, go bhfuil fiúntas eicínt ionainn féin mar dhaoine is nach cluiche muiníne atá sa tsaol. Agus pobal na Gaeilge chomh scaipthe is atá, creidim go gcuireann portráidí na scríbhneoirí Gabh mo leithscéal, creidim go gcuireann portráidí na scríbhneoirí Gaeilge, ár bhfilí, ár mbaird, ár n-úrscéalaithe, ár ndrámadóirí, ár saoithe, ár smaointeoirí agus ár lucht léinn ar ár n-aithne. Spreagann an scéim na scríbhneoirí féin chun leanacht leo, chun tabhairt faoi deara an raidhse scríbhneoirí atá ann agus an réimse ábhar a mbítear ag plé leis. Spreagann portráidí muid chun aithne a chur ar scríbhneoirí eile, chun ar shaothair eile, ar ábhar nach léifeadh muid de ghnáth, b'fhéidir. Agus is mar a chéile an tionchar a imríonn an scéim, creidim, ar an bpobal léite, ar phobal na Gaeilge, an rogha ábhar léite a leathnú amach, scríbhneoirí nua a chur ar a súilibh, blaisíní dá saothar a chur ar fáil, daoine a spreagadh chun a thuilleadh a léamh. agus chun an tuiscint atá acu ar scríobh agus scríbhneoirí a mhéadú. Cén fáth? Bhuel, más beatha teanga í a labhairt, beatha scéil an tsamhlaíocht agus is bocht an chaint a dhéanfar i dteanga ar bith gan í a bheith maisithe ag seoda beaga is móra na samhlaíochta. Cruthaíonn Portráidí na Gaeilge go bhfuil raidhse daoine ag triall ar an tobar. agus nach baol a thriomú. Tá smaointe inár n-intinn, dúch inár bpinn agus faobhar na samhlaíochta ar ár dteanga. Gura fada buan Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge agus gura fada buan sibhse go léir.
ar an chladach dhearóil. Is cuimhin liom a bheith ag snámh. Is cuimhin liom a bheith ar an tanalacht. Is cuimhin liom a bheith ar an doimhneacht. Is cuimhin liom a bheith i mbéal cuain.

Is cuimhin liom na hiascairí ar an bhruach. Is cuimhin liom a bheith ag snámh in éadan an easa. Ní cuimhin liom na lanntracha a scoitheadh. Ní cuimhin liom cár chaill mé na heití. Ní cuimhin liom ag fás cnámha saorga. Ní cuimhin liom an claochlú. Is cuimhin liom a bheith san uisce gléghlan. Is cuimhin liom an fiadhúlra muirí. Is cuimhin liom a bheith ag sealgaireacht. Is cuimhin liom a bheith folláin. Ní cuimhin liom ag imirt le sruth. Ní cuimhin liom an lag trá. Ní cuimhin liom a bheith in anchruth. Ní cuimhin liom an meathlú.

Ní gabháil ar Aifreann ba mhian liom ná éisteacht le cráifeachán bog óg ag méiligh go meigeallach faoi dhualgais an Chríostaí. Díreach suí in áit shuaimhneach fhionnuar nach raibh boladh allais is uisce beatha ann. Is fada an lá ó bhíodh ceithearnaigh ag iarraidh tearmainn iontu, ach is cineál tearmainn atá sna heaglaisí i gcónaí. San aois seo agus an talamh fánár gcosa á thomhas agus á dhíol agus á ligean amach ar cíos, gan orlach de thalamh coiteann a chaomhnú, is aoibhinn liom na tithe fairsinge seo i gceartlár na mbailte móra. Iad folamh bunús mór na bliana. Gan díol ná ceannacht ar siúl iontu. Gan trumpa ar bith á shéideadh do dhéithe nua na marsantachta. Ba chuma liom an eaglais a bheith Gaelach nó Gallda agus an fhírinne choíche, is ag Eaglais na hÉireann atá na foirgnimh is maisiúla san ardchathair. Seo liom i dtreo Theampall Chríost. Shuigh mé i mbroinn na heaglaise agus thoisigh ag léamh bileog eolais faoi stair na háite, mar a mbíodh Lorcán Ó Tuathail ag déanamh a anama san aimsir fadó. Ar chúis inteacht, ba bheag mo mheas ar na naoimh a bhí suas le linn ré órga an chreidimh. Dar liom nach íobairt ar bith do dhíthreabhaigh an tseanreachta cónaí ar an uaigneas. Leoga, ní íobairt ach faoiseamh a bheadh ann, mo dhíseartán féin ar an chúlráid. Gan mo chliú i measc chlann Ádhaimh agus Éabha a bheith á shíorchur ar crannaibh. Gan an dúil chráite seo m'ainm a chur in airde a bheith do mo thiomáint i gcónaí. Dar liom go bhfóirfeadh sin domh. Gan aon duine a bheith ann le mé a adhradh ná a aoradh. Maidir liomsa dó, is mó mo spéis i Strongbow ná i bpearsa eaglaise ar bith, dá naofa é.
Is iontach an deis a bhíonn againn a bheith i mbun rannpháirtíochta le grianghrafadóirí den scoth agus go bliantúil na scríbhneoirí féin, ar shlí atá ionadaíoch ar ar liosta iomlán na scríbhneoirí i nGaeilge, scríbhneoirí cruthaitheacha, scríbhneoirí acadúile, na seoda a gcuireann siad ar fáil agus, mar a deirim, an toilteanas a bhaineann le le theacht i bpáirt linn chun an togra álainn seo a chur chun cinn. So seo anois an t-am go go gcuirfidh muid torthaí an tsaothair sin ar fáil daoibh agus go go go mbeidh deis againn breathnú ar na portráidí áille seo i mbliana. Mar sin, in ord aibítre céadainmneacha. Antain Mac Lochlainn, úrscéalaí, aistritheoir, gearrscéalaí agus scríbhneoir acadúil. Deirdre Ní Ghrianna, gearrscéalaí agus iriseoir. Diarmuid de Faoite, drámadóir agus scríbhneoir scripte. Laoise Ní Chléirigh, scríbhneoir don aos óg agus scríbhneoir acadúil. Máire Dinny Wren, file, gearrscéalaí agus drámadóir. Mícheál Ó Cuaig, file agus cumadóir. Pádraig Ó Riain, iar-ollamh le Seana-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, scríbhneoir acadúil agus logainmneoir. agus Ríonach Uí Ógáin, iar-Stiúrthóir ar Chnuasach Bhéaloideas Éireann agus scríbhneoir acadúil. Tá muid beagnach ag an deireadh anois agus tá muid iontach sásta gur éirigh linn go léir súil a fháil ar na seoda iontacha a tháinig ó thogra Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge i mbliana. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na grianghrafadóirí, Seán Ó Mainnín, Caoimhín Ó Peatáin, Máirín Seoighe agus Lára Ní Mhaoláin. Ba mhaith liom buíochas speisialta a ghabháil leis na scríbhneoirí, an t-ochtar, a thug a gcuid ama agus a bhí rannpháirteach in obair na bliana seo, le hEllie Shaw agus le Jennifer Garrison ó fhoireann Comhar a rinne an t-uafás sa chúlra ní amháin don ócáid inniu ach i gcaitheamh na bliana ar fad. Louise Ní Dháibhéid, Máirín Nic Dhonnchadha agus foireann an Oireachtais as a bheith chomh pléisiúrtha a bheith ag obair leo chun an ócáid seo a chóiriú. Le Hannah Davitt agus le Breandán Mac Craith agus foireann Fhoras na Gaeilge as a bheith i bpáirt linn go leanúnach chun an togra seo a thabhairt chun cinn. Is is toradh é seo ar an rannpháirtíocht iomlán agus tá muid iontach buíoch agus cuimhnímid mar a deirim mar a luaigh mé cheana ar Mháire, Máire Uí Mhaicín, a chuir tús leis an tionscnamh. Agus muid ag cuimhneamh air sin, cuireann sé ard-áthas orm teacht ag an tráth seo don don ócáid. Is clabhsúr é cinnte, ach ar shlí, dairíre, is é ceann de na gnóthaí is tábhachtaí a dhéanann muid gach bliain, fógra a dhéanamh ar an gcéad bhuíon eile. Seo an séú bliain, más cuimhneach liom i gceart, de Chéim a Dó de thogra Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge agus is rogha ionadaíoch, tá an-chuid scríbhneoirí eile ann go mba bhreá linn greim a fháil orthu le cur isteach sa bhunachar iontach seo, ach tá ochtar againn arís an bhliain seo chugainn agus mar a deirim, táimid ag tnúth go mór le dul i bpáirt leo, táimid ag tnúth go mór go mbeidh. a bportráidí ar fáil an tráth seo an bhliain seo chugainn. Mar sin, an t-ochtar do 2022 ná, An file Colette Ní Ghallchóir, an t-úrscéalaí agus beathaisnéisí Éilís Ní Anluain, drámadóir, gearrscéalaí agus scríbhneoir don aos óg Eoghan Mac Giolla Bhríde. Isobel Ní Riain, úrscéalaí, criticeoir agus scríbhneoir acadúil. Muireann Ní Chíobháin, scríbhneoir don aos óg agus scríbhneoir scripte. An file agus an t-eagarthóir Rody Gorman. An staraí agus an díolamóir Seán de Fréine, agus Tadhg Ó hIfearnáin, Ollamh le Nua-Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus scríbhneoir acadúil. Mar a deirim, beimid ag tnúth go mór lena bportráidí siúd a fheiscint an bhliain seo chugainn agus gura céad maith agaibh ar fad as a bheith linn don seoladh iontach seo inniu.
Bhuel, sin é uainne, a chairde, tá buaiteoirí na ngradam fógartha agus liosta scríbhneoirí do 2022 seolta. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Foras na Gaeilge agus le Comhar as an gcomhoibriú ar fad ag an ócáid seo inniu ar líne. Beidh muid ar ais ar líne ar an séú lá is fichead de mhí Dheireadh Fómhair le haghaidh Oireachtas na Samhna 2021. Go bhfeicfidh muid arís sibh! Slán go fóill.